e, tinafotokoza zokhudza tanthauzo la shiriki potengera pa chiyankhulo komanso potengera pa sharia ndiye tinanena kuti pa chiyankhulo liwu la shiriki limatanthauza kuti itikhadhu shariki kutenga bwenzi pa china chake chimene munthu akuchita ndi kumachita ndi wina wake chinthu chomwecho ndikumathandizana ndi wina wake pamenepo pa chiyankhulo timanena kuti amene wachita ashiriki ndipo tikabwera mu sharia liwu la shiriki tikutanthauza kuti itikhadhu shariki

mapemphero komanso mu nkhani yokhudza mayina amene allah ali nawo ndi mbiri zake zimene iyeyo ali nazo kungoperekanso mu zinthu zitatuzi ku cholengedwa cha allah subhanahu wa taala pamenepo ndiye kuti munthu wapanga ashiriki ndiye tinapereka chitsanzo kuti allah subhanahu wa ta'ala ndi arrazaq wodyetsa wopereka zofunikira mu moyo wathu ndiye ngati munthu akupezeka kuti akumapempha zolengedwa za allah m'malo mwa kumpempha allah ameneyo akupanga shiriki kale mwina madera ena zikanachitika koma m'mbuyomo timamva chipembedzo cha makolo kuti makolo amaphika chakudya ndi kukasiya pa mtengo ndipo amasiya pamenepo kuti azimu kapena kuti mizimu igwetse mvula eti zimenezo m'mbuyomu zakhala zikuchitika ndipo ena madera ena pa dziko lapansi pano amachitabe amatenga nkhuku kuzipha kutenga nthochi bwinobwino maphava ndikuziika mu lichero ndikukazisiya pansi pa mtengo kuti apemphe mvula kuchokera kwa mizimu pamene mizimu ilibe mphamvu ina iliyonse yogwetsa chani mvula chifukwa mvula imagwa chifukwa cha allah subhanahu wataala allah ndiye wogwetsa mvula palibe pano amene angazitame kuti ndamanga mvula kapena ndagwetsa mvula allah ndi amene amagwetsa mvula ndipo mvulayo imagwa mu chifuniro cha allah ngati mmene zakhalira chaka chino allah ndi amene wagwetsa mvula ndipo iyeyo ndi amene amayigwetsa nthawi ina iliyonse ndipo amagwetsa mu nthawi yomwe iyeyo waifuna faalun lima yuridu allah amachita zomwe iyeyo wafuna ndiye mbiri imodzi mu mbiri za allah ndiyoti iyeyo ndi wopereka mariziki choncho munthu kungonena kuti alipo wina amene amatipatsa mariziki posakhala allah kapena allah amatipatsa komanso auje kapena china chake chimatipatsanso pamenepo ndiye titapanga chani shirki mu arububiyatihi ndiye tidalekezera pamenepo tsopano tatiyeni tibwere mu qur'an muzimene allah subhanahu wa ta'ala wayankhula zokhudza shirki tikabwera mu sura an-nisa sura 4 aya 36 sura 4 aya 36 allah akunena kuti wa'budu llaha ndipo mpembedzeni Allah wala tushriku bihi shay'an pamene mukumpembedza Allayo musamuphatikizire mmenemo ndi wina aliyense kusonyeza kuti Allah apa akukamba za at-tauhidi al-uluhiyya ndi choncho eti timupatule Allah

jamiun likulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min alamal walaqwal aldhahira walbatina. Tikamati ibada ndi dzina limene mkati mwakemo mwasonkhana china chilichonse chimene Allah amachikonda komanso amasangalala nacho kuchokera mu ntchito kapena zoyankhula zomwe zili zoonekera poyera angakhalenso zimene zili zobisika imene ndiye ndi chani ndi ibada tamvana apa eti ndiye anthu ena amayankhula mawu onena kuti mzikitiwo ndi wa ibada pali mzikiti umene siukhala wa ibada kusonyeza kuti anthu amayankhula zimenezo mosazindikira kuti liwu la ibada likutanthauzanji ibada si kutanthauza swala yokha Ibada ndi china chilichonse chimene kapolo angachite chimene Allah amachikonda ndipo amasangalala nacho kuchokera muchani muzogwiragwira zimene tingagwiregwire ndi ziwalo zathu kapena muzoyankhula zimene tingayankhule ndi lilime lathu kaya zinthuzo ndi zoonekera pamaso kaya zinthuzo ndi zotani ndi zobisika imeneyo ndi imene ili ibada ndiye allah akunena kuti wabudullaha choncho inuyo pangani ntchito zonse zimene allahyo amazikonda komanso amasangalala nazo chifukwa cha allahyo wala tushriku bihi shay'an ndipo mukamapanga ntchito zimenezi musayikemo wina wake mkati mwake ngati tikubwera kuno kudzaphunzira tiphunzire chifukwa cha ndani cha allah subhanahu wa taala allah wawapatsa akazi kukhala anthu achidwi kwabasi amakhala ndi chidwi ndi zinthu amabwera kudzaphunzira koma ambiri mwa iwowo sakusankha malo oyenerera kupezerako maphunziro pake mudzaone kuti zilinso zosavuta kuti mkazi asocheretsedwe ndi zinthu zosavuta eti mkazi amakhala chidwi pa maphunziro koma ndi zosavuta kuti mkazi ujanso anthu amusocheretse ndi chifukwa chake iblisu amagwiritsira ntchito akazi pofuna kusocheretsa ndani amuna pamangotsatiratu ya ndiye ikakhala nkhani ya ibada amenenso akulakwitsa kwambiri ibadayo ndiye akazi ikakhalanso nkhani ya shiriki amene akuichitanso shiriki ija ndi akazi ochuluka banja lawo akuliononga okha pofuna kulikonza kupita kwa asing'anga kapena kwa shehe wa matalasimu kusaka maphunziro ndi ibada tibwererane tsopano eti kusaka maphunziro ndi ibada chifukwa aliyense amene akusakasaka maphunziro allah subhanahu wa taala amamutsegulira njira imodzi mu njira zokalowera ku janna ndiye maphunziro ndi ibada ibada sikuswali kokha inuyo kukhala malo amodzi ndi akunyumba kwanu imene ndi ibada ndi ibada ndithu mupeza chani malipiro chifukwa mukachita ntchito yomweyo ndi mwamuna wina mupeza chani nsambi kumvera mkazi kumvera mwamuna pamene mkazi wakwatiwa imodzi mu maibadati amene azichita ndi kumumvera mwamuna imene ndi ibada kumunyoza mwamuna mupeza nsambi ndiye mukamumvera mwamuna mu zinthu zimene osati mwamuna azikuuzani kuti kaguleni meshi muike mmutu ayi izi ndiye timvane pano mwamuna akuuzani kuti tulukani amake uje m'nyumba muno mutavala thalauza inu musalole amake uje tulukani apa mutavala malaya ong'amba kunsana musalole amake uje tulukani apa tsitsi lanu labwinoli amuna ena alione kunjako amaderera amaona ngati ine sinakwatire mkazi wokongola inu musalole chifukwa chani chifukwa akukuuzani chinthu chimene chili chotani chosonyeza kumunyoza allah subhanahu wa taala muzimene wakuletsani ndiye ataa fil maruf tikati kumvera mkazi amvere muzimene zili zachani zabwino zokhazokha ndiye mkazi kumvera mwamuna ndi chani ibada chifukwa allah ndi amene analamula eti eh ndiye allah kunati waabudu llah mpembedzeni allah kumumvera allah ndi gawo la chani la ibada ndiye pamene allah akukuzani inu akazi kuti mudzimvera mwamuna wanu inu osamvera mwamuna wanu mukufuna chani eh? mwamuna wanu allah akulamulani kuti mumvere inuyo musamamumvere akuzani pangani zakuti ayi ine zimenezo sindipanga pangani chakuti aha muyambe kaye inuyo kundipangira zakuti alipo akazi amene kuti amene amachita zimenezo ayi ine sindingapange zimenezozo mpaka mwamuna atandipangira kaye mesa munanditenga kwathu mwakuti mwakuti mkazi kumumvera mwamuna ndi ibada yomwe akachita amapeza malipiro cha malipiro ndipo ngati sachita amene akatani akapeza chilango kwa allah subhanahu wa taala kati limodzi pamene e, inuyo kulera ana pa nyumbapo kulera ana imene ndi ibada e, chifukwa mukafunsidwa zacha za ntchito imene yolera ana kusamalira nyumba nyumbatu osati munthu koma kungosamalira nyumba yokha mukupeza cha malipiro chifukwa ndi ibada yanu imene Allah akuuza ndi udindo wanu umene inuyo mukalipidwe chifukwa chani mkazi wina aliyense akafunsidwa za mmene amasamalirira nyumba ya mwamuna komanso ndi mmene amasamalirira ana ndiye akazi amaona ngati ibada ndiye kuti ndi kuswali kasanu pa tsiku basi kusala kuswali kasanu pa tsiku ndi gawo la ibada powonjezera pamenepo maibadati ena ndi kumumvera mamuna kusunga umaliseche wanu kuvala hijabu ndi ibada wallahi mkazi amene amavala hijabu amene akumupembedza allah subhanahu wa taala kuvala hijabu kwa mkazi amalipidwa yemwe sanavale hijabu wallahi ameneyoyo ndi mu- ndi mmodzi mwa akazi amene akuta akuchimwa ndipo akapsa ngati angamwalire akuvalabe chani movula choncho chifukwa sakumvera lamulo la allah mesa amene analamula za hijabu ndi allah ndi choncho eti amene analamula za hijabu ndi allah mkazi ndi kumumvera allah povala hijabu amene akumpembedza Allah onse awawa amene apezeka zoti sakuvala hijabu akupanga zawo amene sakupembedza Allah akumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akalangidwa akalandira chani chilango so mu ibada muli zambiri izi tangotchula zinthu zochepa pakati panu inuyo kupatsana mphatso inuyo mmene mulilimu sena mwalima munda ulendo wina mwakolola kachimanga kungotengako kachimanga 10 kugayira chimodzimodzi mukumugayira mnzanu munomo mupeza sawabu masilamu kuumira basi kuona ngati kuti akatero ndiye kuti basi zatani zapunguka n'chifukwa chake sitimalemeratu nam eh angelo awiri every day amatsika kuchokera kumwambako ndikumapanga dua every day tsiku lililonse angelo awiri amatsika kunena kuti o allah mmodzi mwa angelo amenewo amanena kuti o allah mtonthozeni aliyense amene wapereka chifukwa cha inuyo mumutonthoze ameneyo ndiye mngelo wina amayankhula kuti o allah aliyense amene ali owumira amene mmaneni muonongeni amene wachabechabe ndiye inu allah wakupatsani mvula yaulere nanga alipo amene anabwera kumakuthirirani ndi mvula yaulere ndiye inuyo chimanga chanu chijacho osati ndikunyengereratu ndiku- ndikunyengererani kuti muzikabweresa chimanga kumandipatsa ine eti ndikunena kuti pakati panu e, pakati panu kupatsana ndi ibada e, chifukwa mulandira malipiro kuchokera kwa ndani kwa allah subhanahu wataala mwamuona nzanu amene alibe hijabu yabwino inu muli ndi ma- muli ndi mikanjo kaya ingati kutenga mkanjo umodzi ndi kumpatsa nzanuyo pamenepo mwatani mwachita ibada mwapereka sadaka ndiye sadaka ndi gawo la la ibada mupeza malipiro koma tikuti asilamu kutani kuumira kufuna zabwino zikhale za iwowo basi kukumana asilamu azimayi nokhanokha kumakumana ku- ku- kunyasisa nkhope asilamu nokhanokha osayankhulananso mwina kumene pamene mtumiki wa allah akunena kuti inuyo nkhope yanuyo kungomwetulirira m'bale wanu msilamu osati kunimwetulira ine chifukwa mukanimwetulira ineyo zikhala zolakwika mundipatsa mayesero e, koma mumwetulirane akazi inu pakati panu ifenso amuna tikakumana timwetulirana ndiye inu mmalo moti muzimwetulirira nzanu mzimayi nzanu mukachimwetulira chimdala china chake si zimenezo akazi akuchita akakumana okhaokha akazi achisilamu osamamwetulirana akakumana ndi chimwamuna choti si mwamuna wawonso si m'bale wawonso basi akamwetulira amene uja kuoneka ngati aulemu kuoneka ngati abwino basi mwamuna wawonso kumene osamamwetulirira mwamuna wanu osamwetulira mkazi chilichonse kungompangira mwamuna wake chimene chili chabwino kwambiri pamaso pa Allah apeza chani malipiro janna ndi yophwekatu koma anthu amayisiya dala okha janna is very easy janna koma akazi ambiri amavutika kuti ayipeze janna kuvutika kochita kudzipatsa okha eh kum- kumeneko ndikuvutika kodzipatsa nokhatu eh Allah akuti mkazi amene sallat khamsaha amene akupemphera swala zake zisanu pa tsiku wasamat shahraha ndikusala mwezi wake wa ramadhani wa hasanat farjaha ndikusunga umaliseche wake povala hijabu yokwanira hijabu yokwanira osati zimene akuvala azimayi kunja akumangovala za malamba zoonetsa misana zoonetsa makosi zodinda osati zimenezo yayi hijabu yotani yokwanira komanso wa ataat zaujaha ndikumamvera mwamuna wake qila laha zidzayankhulidwa kwa iyeyo kuti inu mayi inu lowani ku janna polowera khomo lililonse limene inu mukuti mukulifuna ah, zinthu folo tu basi zophweka atete eh, koma zinthu folo zimene zizi zikuwavuta akazi ambiri chifukwa chani sakuphunzira tikati kuphunzira apa sitikunena za secular yayi secular nde akazi ambiri akupita koma tikunena za dini akazi sakuchitira chidwi maphunziro achani adini nde kuphunzira kokha ndi gawo la ibada ngati munthu ukuphunzira lillahi pa chifukwa cha allah subhanahu wa taala ndiye timangofuna kungochedwako pang'ono pa gawo la ibada chifukwa ibada anthu amangoyipanga restrict kuti ndi swala basi koma mu ibada muli zochuluka kwabasi muibada muli zochuluka kuyenda munsewu mwaona minga inu ndikuichotsa imene ija ndikuiponyera kumbali ibada kuona magalasi munsewu inu ndikuatolatola amene aja ndikuaponyera ku- ku- kwijeni kungalande kuja pamenepo mwachita ibada ibada pophika inuyo chakudya chijacho ndikuchulutsa msuzi ndikutengako kaposhoni pang'ono ndikukagaira aneba imene ija ndi ibada koma nde asilamu angati amayi angati amene lero lino chaka chimatha neba olo ndikumugairako olo machesi mwana wa aneba akabwera kudzapempha machesi akumuuza kuti machesi atha khala lenileni khala kumana kubwera kuti azapale nawo moto kumana koma akuti mkazi ameneyo ndi wachisilamu pamenepo usilamu uli pati eh, usilamu uli pati ndiye tikati ibada si kuswali kokha yayi now allah akuti wabudullaha timpembedze allah tichite ibadayi zonse zimene timafotokoza zija ndi zina zimene sitinafotokoze tizichite zimene zijazo chifukwa cha ndani cha allah wala tushiriku bihi shaia ndipo tisamphatikizire iyeyo ndi chilichonse

ani shirki ineyo ine allah kuyankhula ineyo aghna ndine olemera ndine olemera ku gawo la ashuraka kuti mpakana ndikhale ndi othandizana naye chimene afuna kutanthauza nchimenecho allah si nanga tanena kuti shiriki ndiye kuti ndikumpatsa allah othandizana naye eti ende allah akutiuza kuti iye si ofowoka oti mpakana afune ndani afune wina wake othandizana naye mu ntchito zimene amachitazo allah ndi olemera ndipo iyeyu wadzitalikitsa ku shirki man amila amalan ashraka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirkahu aliyense amene angagwire ntchito yomwe mkati mwakemu wandiphatikiziramo ineyo ndi wina wake kapena china chake iyeyo ndidzamusiya yani kuti allah adzadzitulutsamo mu ntchitoyo sadzapereka malipiro ena aliwonse adzakusiya iweyo ndi chimene ukuchipembedzacho kapena chimene ukumuphatikizira nacho allahyo chikulipire zimene akutanthauza pamenepo that's why akhristu pa tsiku lachiweruzo akakhala mugulu loluza chifukwa chani

kuti mpembedzeni allah yemwe ali mbuye wanga komanso mbuye wanu adzakana yesu si zoti yesu adzasamba manja kuti e, e, e, ine ndilibe malipiro okulipirani inu tsiku lalero nde anthu amene akapita kwa ndani wina popeza allah nso wakana akapita kwa ndani kumoto wa ma'wahu nar nchifukwa chake yesu akunena kuti innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar yesu akuwauza ana a israeli kuti ndithudi uyo amene angamphatikizire allah ndi china chilichonse basi zili haramu kwa iye kukalowa kuti kujanna ndipo malo ake okakhazikika ndi kumoto ndiye tikamati shiriki ndiyoopsa kuopsa kwake koyamba ndiye ndi kumeneko kuti allah waletsa ndithu qurani yonse ijayo mukamayiona yonse ijayo qurani yonse ijayo imene ijayo allah subhanahu wa taala cholinga chake ndi choti ifeyo ti- timpembedze iyeyo basi titalikirane ndi chani ndi shiriki etuka qurani yonse ijayo allah subhanahu wa taala cholinga chake ni choti inu ndine titalikire chani titalikire shiriki titalikire shiriki ndiye msilamu ndi zinthu zimene zili zosamveka kuti iyeyo adziti ndimampembedza allah koma pambali pake akupembedza chani akupembedza zosema pambali pake akupembedza nyanga kapena pambali pake akupembedza zina ndiye qurani cholinga chake kuteteza anthu amene amapezeka zoti akuwerenga qurani koma akuchita shiriki ndi zodabwitsa kwambiri ndi zodabwitsa that's why anthu ama, amaona ngati kuti ifeyo timataya nthawi polimbana ndi kuwaphunzitsa asilamu zokhudza tauhidi amaona ngati tauhidi ndiye ndiye waphunzitsa ndani akhristu ayi msilamunso aku- ali woyifuna kwambiri tauhidi kusiyana ndi khristu mumadziwa zimenezo msilamu ali woyifuna kwambiri tauhidi kusiyana ndi ndani ndi khristu E chifukwa ifeyo ndi amene tili oyenerera kukhala patsogolo kutsatira chani tauhidi koma zimapezeka zonena kuti tauhidi ija ife ndi amene tikuisiya mbuyo ndikumawaposanso akhristu aja kupanga shiriki panopa asilamu ambiri akuwaposa akhristu kupanga shiriki

aya yoyamba mpakana yachiwiri sura hud aya yoyambirira kufikira aya yachiwiri menemo allah akunena kuti chani kitabun uhkimat ayatuhu ilili ndi buku la qur'ani ndi buku lomwe uhkimat ayatuhu mavesi ake alibe cholakwika china chilichonse uhkimat ali perfect alibe vuto lina lililonse thumma komanso choonjezera pamenepo fusilat atambasulidwa mwatsatanetsatane min ladun hakimin khabir kuchokera kwa uyo yemwe ali wanzeru zakuya kwambiri komanso wodziwa nyengo za akapolo ake maaya onse amene ali mu qur'ani awa eti amene tikuwaphunzira panopawo akuchokera kwa yemwe ali wodziwa kwambiri komanso ndi wozindikira nyengo zimene akapolo ake akutani akudutsa alla ndi cholinga choti anthu asachite taabudu kupembedza china chilichonse illa llaha kupatulapo ndani allah yekha basi so potitambasulira ife mu qurani zonse izi zokhuza za shiriki izizi cholinga chake ndi choti alla taabudu tisapembedze wina aliyense illa llaha kupatulapo allah basi ndiye quranitu cholinga chake ndi cha ndi chimenecho palibenso china chifukwa ngati qurani inabwera kuti idzamuuze munthu kaswalidwe ndiye kuti munthu amene sakudziwa cholinga cha qurani ngati anthu akuona ngati kuti qurani inabwera kuti idzafotokoze za swaumu munthu amene sakudziwa cholinga cha qurani ngati munthu akuona ngati qurani inabwera kuti idzafotokoze za haji za zakati za ukwati ayi zimenezozo ndi zinthu zimene zili pambuyo pa cholinga chimene kurani yata yavumbulutsidwirira kurani inavumbulutsidwira ndi cholinga choti anthu ampembedze allah yekha basi so kumpembedza allah ndiye kutani ndikumene tifuna kuuzana lero tikati kumpembedza allah ndi kutani chifukwa anthu amaona ngati kuti tikamatchula zoti allah ndi mmodzi tikamatchula zoti allah analenga dziko lapansi tikamatchula zoti allah ndi amene anatilenga ifeyo amaona ngati imene ndi chani ndi ibada ibada yayikulu ndi kudzitalikitsa ku shirki ndipo kudzitalikitsa mu shirki sikungakhalepo pokhapokha munthu adziwe shirikiyo chifukwa ndi chinthu chimene chimaononga tauhidi ya munthu kati limodzi ka ndiye kuphunzira zokhudza shiriki ndi ibada yayikulu ndipo munthu amene sanaphunzire zokhudza shiriki amene ndi msilamu yemwe ali pa dzenje paiche ndi pakamwa la dzenje ali pakamwa la dzenje lonena kuti nthawi ina iliyonse akhoza kugwera muti mudzenjemo yemwe sanaphunzire za shiriki mudzapeza anthu akumaphunzisana mu nthawi yathu ino masukulu ambirimbiri mukapita ena akuphunzisana kuloweza qurani ena akuphunzisana zokhudza kaya ndi chani zambirimbiri zimene amaphunzisana anthu koma priority imakhala pa gawo la chani la kuphunzira qurani anthu amachoka ku malawi kuno kupita ku south africa akuti akaphunzira zitabu muzitabumo akaphunzira kuloweza qurani ndi zina zimene afotokoza maulama koma sanayambe anena kuti ndikufuna ineyo kupita kwina kwake kumene kukuphunzitsidwa nkhani ya tauhidi ndikangophunzira ineyo tauhidi ndiikonze tauhidi yanga ayi nchifukwa chake mudzaone kuti msilamu ndi msilamu akakhala limodzi chonchi awiriwa ndikupezeka zoti mmodzi wa iwo- wa iwowo wa awiriwa akukamba za tauhidi ngati winayo anganyasidwe ndi zimene winayo akukamba mudziwe kuti amenewo salinso limodzi e chifukwa asilamu ena amakwiya tikamakamba za tauhidi kukwiya wayi chilipo chimene amachita chimene chikuwapangisa kuti akwiye chifukwa munthu okwiya ndi tauhidi ameneyo ali ndi vuto ndi allah subhanahu wa taala chilipo ndithu chimene amachita chimene chikumpangitsa iyeyo kuti azinyasidwa ndi cha ndi tauhidi chifukwa qurani yonse ndi tauhidi tu eh ndiuzeni sura mu qurani imene mkati mwakemo mulibe gawo la tauhidi

pamene papa tauhidi aya imodzi yokha sitinamalize kwinako koma aya imodzi mu sura nasi yomalizira ija yaing'onoyi ndi nkhani yacha tauhidi qul audhu birabbi lfalak nena ya muhammad ndikuzitchinjiriza ine mwa mbuye wa alfalak mbuye wa alfalak nda Allah tauhid qul huwa Allahu ahad imeneyo ndiye manthu wenweni tauhid eh so zimakhala zodabwitsa kuti munthu akuwerenga Qur'ani koma kumapanga matalasimu munthu akuwerenga kurani usiku nkumauluka mkazi akuwerenga kurani nkumapita kwa sing'anga kumakapempha cha mankhwala a ujeni akuti banja lizizuna otsekemeretsa banja likamawawasira zimakhala zodabwitsa kwambiri ndiye pachifukwa icho tizindikire kunena kuti simudzapeza sura yomwe mkati mwakemo mulibemo nkhani yokhudza ifeyo kutikumbutsa za allah subhanahu wataa za, za ujeni za, za atauhidi ndi kutitalikitsa ife kushiriki zimenezo muzipeza ndiye ikakhala suratul fatiha he imene ija ndiye manthu tsopano ndiye tanena kuti allah mu qur'ani akutiuza kuti timpembedze iyeyo basi ndipo tisamphatikizire ndi china chilichonse komanso iyeyo mu hadithi qudsi akudzinena kuti ndi wolemera ku mafano onse samafuna zimenezozo inu inu zoona chinthu chimene mwangochi muli kaya mkati mu mikanda ndiye mwatenga chigamba ndikuchiu- ndikuchi- ndikuyikamo mmenemo timikanda tija kaya ndi masamba chanchan timitengo akuti ena amakatenga nyanga za njovu kaya zikopa za njoka cha, njoka cholengedwa cha allah ndikuzi- ndikuzisakaniza sakaniza zimenezo ndikuyika muthumba ndikumanga ndikumanena chimene chingakuthandizeni chingathandize munthu chimenecho wallahi mwiti anthu ikugwira mmene ilili njoka chikopa cha nsato chingamuthandize munthu chani nyanga kaya njovu kaya ndiyacha ingamuthandize munthu chani Inu, ndiye chifukwa chani anthu amapita kwa asing'anga anthu opanda pake ngati amene aja ndikumati ife ndi asilamu ife ndiye tikamakamba za shiriki anthu gawo ili ndithu ndilofunikira kwabi- kwambiri tifakitanena kuti pokhapa apapapa olo chaka chitatha vuto palibe

maswahaba ambiri panali maswahaba ochuluka amene anali ophunzira oti munthu kukafunsako dini sanadutse 200 sanadutse 200 ambiri mwayo amangodziwa timasura tochepa kwabasi koma chimene chinawapambanitsa iwo ndi chani machidziwo chimene chinawapambanitsa ndi maphunziro a tauhidi adadzitalikitsa ku shiriki ndipo anadzipereka pochita ntchito chifukwa cha nda cha allah basi basi basi anthu amaloweza kurani anthu amaloweza kurani ndipo pa dziko lapansi pano anthu oloweza kurani ndi ambiri kwabasi mukawayang'ana muzochitika zawo ndi pamene muzazindikire zimene ndikuyankhulazi mukayang'ana muzochitika zawo muzazindikira kuti zimene ndikunenazi ndi zotani ndi zolondola wa sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndipo mtumiki ananena zoona kwambiri kunena kuti kudzera mu kuyankhula kwa abdullahi ibn masudi kuti chimene muzazindikire kuti anthu awonongeka ndi nchulapo chinthu chimodzi ndi zambiri idha kathurat qurraukum akadzachuluka mwa inu owerenga qurani akadzachuluka aliyense focus izangokhala ndiloweze qurani ndiphunzire qurani ndi akadzachuluka anthu amenewo

imene akunena kuti munthu oloweza kurani pa tsiku la chiweruzo adzayankhulidwa kuti apulumutse abale ako teni kuchokera mu gulu la asilamu amene atakalowe kuti kumoto iwo apulumutse amene hadithi imeneyi ndi hadithi yofooka si umboni ndipo ndi hadithi yoti tisayigwiritsire ntchito mtumiki sanayankhule zimenezo ndiye makolo akuti mwana wanga aphunzire mwina ine ndikhoza kukhala mugu- mukakhala mugulu la anthu okalowa ku moto mwana wanga akanditani akandipulumutse ndi kurani yake waalowezayo hadithi imeneja siyolondola hadithi imeneja ni hadithi yofooka

yuqalu li sahibi lqurani zidzayankhulidwa kwa sahibi tikati sahibi ndiye kuti ndi munthu amene umoyo wake wonse umatsatira chani zonena za qurani etu umoyo wake wonse iye akamakhala ngati munthu tikamati mzako mesa amakhala kuti ukumutsatira zimene iye amachita eti etu nde ndi nzakotu amene mmakhala mukugwirizana zochita nde nde nzako nde allah adzayankhula kwa munthu amene adali bwenzi la qur'ani kukhala bwenzi la qur'ani apa ndi kuchita zimene qur'aniyo imata imanena e ikra werenga wartaki ndipo usanyenyerere yani wa rattil kama kunta turattilu fi dunya uwerenge ngati mmene umawerengera pachani pa dziko lapansi qurani umayiwerenga ndikumayitsatira nde u- usakhale ndi mantha lero liya malo ako okhala ndi aya yomalizira kuyiwerenga kuchokera mmutu mwako sananene kuti yemwe ali alhafidhu lquran kuti yuqalu lihafidhi lquran ayi chifukwa allah ndiodziwa mtumikiso anampasa kuzindikira kwa dini ifake anampanga trust ndiye mtumiki sanganene za sahibu lqurani koma ali hafidh faa kuziwa zoti hafidhu ndi uyo ongoloweza pamtima ongoloweza basi komanso ena amanena kuti hafidhu si uyo ongolowezayo hafidhu lqurani ndi amene amasunga qurani kuisunga qurani meaning kutani kuigwiritsira ntchito komanso kuidziwa zimene ikunena potsatira sunna ala kulli hal kuloweza qurani si maphunziro koma maphunziro ndi kuidziwa qurani zimene ikunena ndi kuchita zimene qurani yatani yanena olo mutakhala kuti mukungodziwa masura 10 okha ndikumapanga zimene masura 10 wo akunena inu janna mukayipeza kusiyana ndi uyu amene wadziwa masura onse 114 koma akupanga zachani za haramu e, mumpeza munthu akuti a- aku- akuti akuwerenga qurani wameta mbali munthu owerenga qurani akamete mbali zona mesa kurani ikumuletsa zimene wameta mbalizo eyaka ndi pamene timanena kuti anthu musaone ngati maphunziro ashiriki ndi osafunika ndipo ndi maphunziro amenewawa oti inuyo namo ngati mwapeza chinthu chimene chili chabwino kwambiri ndikudziwa shiriki ndikuyitalikira basi pamenepo mwe nditi chisilamu chanu nchabwino kwambiri chifukwa alislam malingana ndi tanthauzo lija tinanena kuti ndi zinthu zingati zitatu eti alistislamu lillahi bitauhid kumene kuli ndi kugonjera mwa allah kudzera muchani mutauhidi eti walinqiyadu lahu bitaa chachiwiri ndi kukhala wodzipereka pamaso pa allah subhanahu wa taala pomumvera kudzipereka mwatunthu walbaraatu min ashirki pamapeto pake munthu akhale otani akhale wodzitalikitsa ku shirki tilimodzi eti ehe chimene choneni chisilamu ndiye gawo la shiriki ili anthu amalichotsamo wayi chifukwa iwo amakhala patsogolo kumachita chani shiriki makamaka amwenyewa ndipo amenewa ineyo ndimanena musamawatenge ngati ndi ophunzira tango apakani kuda mukamaona muja mzingo apaka kuda basi azingooneka maso mwanu ngati ndi anthu akuda ndi pamene mutadzazindikire kuti ndi mbuli za anthu ambiri mwa iwo musamaope kuyera kuja inu kuyera sikumatanthauza kuti munthu ndiodziwa dini tikumvana eh ambiri mwa iwo mumadziwa chuma chimene akuchipeza akuchipeza munjira yonyasa kwambiri simungakhumbe mutati mudziwe inu ndi chifukwa chake muwaona ali patsogolo kumaperekapereka akupereka ndalama zimene akuzitenga ku bizinesi yakatapira akupereka kuchokera mu bizinesi ya shiriki sikuti ndi onse koma ambiri mwa iwowo ndiye shiriki iyi ndi chifukwa chake iwowo amanyasidwa tikamakamba za chani za shiriki eh, mesa akuchita etuka mamidzimu tikayamba kukamba nkhani ya shiriki mashehe achimizimizi amakwiya fwa chani akupanga matarasimu wina aliyense akukwiya ndi shiriki amene ali ndi vuto pena pake pena pake pena pake pali vuto so iyi ndi ishu yayikulu kwabasi yomwe asilamu mu nthawi yathu inoyi tifune tisafune tiuzanebe basi zokhudza kuyipa kwa chani kwa shirki kwa shirki ndiye shiriki imeneyi ili mu magulu awiri pali shiriki yayikulu yomwe imamutulutsa munthu mu chisilamu akayichita ndiye pali shiriki ina yaying'ono yomwe imamuyandikitsa munthu ku shiriki yayikulu koma simamutulutsa munthu mu chisilamu onsewa ndi machimo akuluakulu koma kusiyana kwa shiriki yayikulu ndi yoti munthu akayichita amakhala kuti basi watuluka muchani muchisilamu pamene shiriki yaying'ono munthu satuluka muchisilamu koma amapeza nsambi tamvana eti ya ndiye tifuna kufotokozanso kusiyana kumene kulipo pakati pa mashiriki amenewa ncholinga choti tidziwe bwinobwino fwa tikayambapo kutambasula ndiye kuti tidzakhala tikudziwa um, zoona zenizeni zimene zilipo pa nkhani yokhudza chani yokhudza shiriki kati limodzi ka tanena kuti pali mitundu ingati ya shiriki iwiri shiriki yaing'ono ndi shiriki yaikulu ndiye tikayiona shiriki yaikulu ndi shiriki yaing'ono kusiyana kwake ndi konena kuti ashirku lakbar yukhriju min alislam

pamene munthu amene wachita shiriki yaing'ono samatuluka mu chisilamu koma tauhidi yake imakhala kuti yatani yapunguka kusiyana pakati pa shiriki yaikulu ndi yaing'ono shiriki yaikulu imamutulutsa munthu mu chisilamu pamene shiriki yaying'ono simamutulutsa munthu mu chisilamu koma imapungula tauhidi ya munthu ngati tauhidi ya munthu amene inali pa 100% akachita shiriki yaying'ono tauhidi yake imatsika mwina ndikukhala pa 40 kapena 50 kapena 60 machidule chake chimenecho

ndiye munthu amene wachita shiriki yayikulu amakhala kuti waononga asulu ya chipembedzo yomwe ndi chani ndi tauhid wa shirku lasgharu yunafi kamala tauhidi alwajib pamene munthu amene wachita shiriki yaying'ono amakhala kuti waononga kukwanira kwa tauhidi amene waononga kutani kukwanira kwa tauhidi kumakhala kuti tauhidi ija ndiyosakwanira pa iyeyo zitsanzo tidzapereka msadandaule eti apa tikungofuna tisiyanitse pakati pa shiriki yayikulu ndi shiriki yachani yaying'ono ndiye chachiwiri nchonena kuti shiriki yayikulu imaonongeratu tsinde la tauhidi tauhidi basi makhala pamenepo palibe pamene shiriki yaing'ono imangopungula kukwanira kwa tauhidi kuja kumapunguka kumakhala kuti kwapunguka chinthu chachitatu ashirku lakbar yuhbitu jamia alamal munthu amene wachita shiriki yaikulu adziwe kuti shiriki yaikulu ija imamuono- imamuonongera iyeyo ntchito zake zonse zimene wachita zabwino amene wachita shiriki yaikulu eti ntchito zake zonse zabwino zimatani zimaonongeka pamakhalanso basi palibepo pamenepo ntchito zake zabwino ku akaunti kwake kulibiretu ntchito yabwino swala zija amaswali zija swaumu amasala ija zakati wapereka ija sadaka wapereka ija chilichonse chimene wachita mbuyo mu chabwino chimakhala chatani chaonongeka ndi ntchito imodzi yokha imene kapolo wa allah akayichita imaononga ntchito zake zonse ndi shiriki akbar ndi chifukwa chake tikuyenera tiphunzitsane ndithu ubwino wonse uja mwakhala mukuchita zaka zonse izi zija mmachita zabwino zonse zija zaka zonse izi zimene mwakhala pa duniya pano inu kungochita shiriki yayikulu zimenezo zonse mwachita zabwino zatha zaonongeka zaonongekeratu mukuona kuopsa kwake eti wa shirku lasghar pomwe shiriki yaying'ono la yuhbitu jamia al amal siononga ntchito zonse zimene munthu wakhala akuchita mbuyomu wa innama yuhbitu riyau alamala alladhi qaranahu faqat koma tikaona shiriki yaing'ono imangoononga ntchito imene munthuyo wayichita popanga ndi shiriki ya- yaing'ono mwachitsanzo riya riya imaononga ntchito imene ukuyichita pamenepo pokhapo basi ukamachita zinthu zako modzionetsera kudzionetsera ndi shiriki yaying'ono choncho yemwe wachita ntchito yodzionetsera pamaso pa allah allah ntchito imeneyo amakhala kuti wayiwononga sangayilandire imene wayichita pamenepoyo ngati ukuswali kuti anthu akuone swala imeneyo sayilandira ngati ukupereka sadaka kuti anthu akuone sadaka imeneyo allah satani sayilandira ngati ukuwerenga qur'ani kuti anthu akuone qiraa imeneyo supeza malipiro kwa allah tabaraka wa taala chifukwa chani chifukwa wachita shiriki imene ili yaing'ono yomwe ndi chani arriya kudzionetsera chomaliza ashirku lakbaru shiriki yaikulu yukhallidu sahibuhu fi nnari ikampangitsa woichitayo kukakhala kumoto mpaka na kalekale aliyense amene akuichita shiriki yayikulu iyeyo akakhala ku moto mpaka na chani mpaka na kalekale tili limodzi apa e, amene amachita shiriki yayikulu akakhala ku moto sakatulukakonso wa shirku lasghar pomwe shiriki yaying'ono la yukhalladu sahibuhu fiha

eh? la ilaha illallah ukapange la ilaha illallah usiku makwera liche pamene pali za la ilaha illallah eti la ilaha illallah mavuto akakugwera kuthamangira kwa abusa pamene pali la ilaha illallah Eh, nde la ilaha illallah wake uti amene anthu amanena zimenezo chifukwa chake timanena kuti onse amene anasochera mu gulu la asilamu mafuqahaa wa baadhi ulama ananena kuti ndi zigawo ziwiri za tauhid tauhidi yoyamba ndi tauhidi al-uluhiyya tauhidi yokhudza kumpembedza Allah chifukwa alipo ena mu gulu la asilamu amene amampembedza Allah kwa kumuphatikizira ndi zinthu zina ndiye pali gulu lina la asilamu limene linalumphaso malire pa nkhani ya tauhidi mu maina a Allah ndi mbiri zake ena amakana kuti Allah alibe chani alibe nkhope ena amakana kuti Allah sali pamwamba pa china chilichonse amanena kuti Allah akupezeka pena paliponse amatero eti eh, akuti allah amapezeka pena paliponse ena amanena kuti allah subhanahu wataala alibe manja eh, koma ife timakhulupirira mu zimene allah wazifotokoza iye allah wanena kuti iye ali ndi manja ife tikhulupirire ndipo tisaganize kwambiri kuti manja amenewo ndiye ndi otani tikangoganizira kwambiri ndiye kuti ife tifuna kukhala mu gulu la la 72 lija e, ife tingokhulupirira kama akhbar bila kaifi tingokhulupirira mmene iye watifotokozera mopanda kufunsa kuti bwanji allah mwati ali ndi phazi phazi lakelo ndi lotani mwati allah ali ndi uje ndi zala zala zakezo ndi zotani pamene popo ndiye kuti tikufuna kulumpha malire tikufuna kulumpha malire ndiye magulu ena onse aja achisilamu aja ndi matauhidi awiriwa amene akuwapangitsa iwo kutuluka mucha mu njira yolondola yomwe mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama adayinena kuti amene adzakhale pa njira yolondola ndi awo amene ma ana alaihi lyauma wa ashabi amene munthawi imene adzakhale akutsatira zomwe ine ndi masahaba anga tikutani tikugwiritsira ntchito munthawi ino ndiye mtumiki sadakanepo sadakanepolo ndi tsiku limodzi lomwe kunena kuti allah ali kuti ali pamwamba pa china chilichonse sadakane ndipo amafunsanso anthu kumene chizindikiro chimodzi chofuna kudziwa tauhidi ya munthu ndi kuwafunsa anthu kuti kodi allah ali kuti akangonena kuti allah amapezeka paliponse amene musamayende nawonso si anthu ofunikiranso mu chisilamu pokhapokha muwaunikire ndi akasintha muziyenda nawo koma ngati angakane dulani ubale ndi iwo ndi amwenye angati amene amanena kuti allah amapezeka paliponse ambiri omweyo amakugawirani shuga amagawa nyamawa amene ajawo zoti allah ali pamwamba pa china chilichonse sakhulupirira amati allah ali kuti ali pena paliponse omwewo amanena kuti kulemba maaya a mqurani ndikuwayika mukathumba ndikukolekera nkhosi palibe vuto chifukwa ni maaya a mqurani pamene allah akunena kuti chani fastaidh billahi zitchinjirize iwe mwandani mwa allah ndiye wina uzikatenga maaya a allah kuwalembalemba ndi kuzikolekera nkhosi ndikumanena kuti akunditeteza ndi maayawa pamenepo tauhidi yalondola mashopu ndi angati mwaona mtauni mwa amwenye amene amayikapo kuyika sura ina yake akuti sura imene ikuwateteza kuchani ku business ndi anga ochuluka pa kips paja mukaonepo kaone pa kips mkati monso mkukhalanso mumzikiti koma kunjako akutayika ashabul kahfi for protection mayina a anyamata akuphanga aja akuti mayina awo ndoti munthu akoza kuwagwiritsira ntchito kuti adziteteze nawo tawhidi ili pati pene pake timanena kuti anthu chisilamuchi tikadzangoyamba kunyasidwa ndi tawhidi basi tizadziwa kunena kuti awawa ali ndi vuto awa. ndipo amashehe akazasiya kuwaphunzitsa anthu za tauhidi pakati pathu basi chisokonezo chokhachokha chifukwa chinthu chimene chimapangitsa asilamu kukhala pamodzi ndi tauhiditu anthu onse akukangana kumene anthu amakangana za bidaa zonse zimene amapanga zija anthu chifukwa choti tauhidi mwa iwo mulibe sikuti chifukwa chonena kuti iwo kumadrasa sanapita ah, amakhala madrasa ko akupita koma zimene akuphunzira kumadrasa si za tauhiditu akungophunzira kuwerenga chani qurani ndikudzitenga ngati ndodziwa pamene kuwerenga qurani tanena kale kuloweza mahadithi kaya utaloweza 1 million si chisonyezo choti iwe ndiophunzira

basi kuma- kuma- kumagwedezeka ni nyimbo nyimbo ikakupang- ikakulamuleni nyimbo inuyo munthu wodziwa za tauhidi ingamulamule nyimbo mawu kumpangisa munthu mawu basi kum- kumazigwedezagwedeza ndi mawu chabe basi munthu wa tauhidi tangoganizani maswahaba basi mungoyika chithunzithunzi maswahaba ali ku nikaa wina wake akuvina kumene thukuta mpaka na kuzungulira swahaba kuzungulira rrr, nguli kumazifupikisa ndi kuzitalikitsa chisilamu chake chikanakhala chotani eh? tangomuganizirani mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam basi ali ku nikaa kufupa akumwaza ndalama chonchi azimayi chikanakhala chisilamu chake chotani chachibwana atete eh, ndiye zimadziwika kuti izizizi ndikusowekera kwa akida basi maphunziro a akida akutani akusowekera pakati pathu anyamata onse awa amayimba manashidiwa ndamakani chifukwa chani akida e akida zimene akuzitengazo akuzitenga pa intaneti kuchokera kwa anthu osokonekera akida onso angauze chani palibe momwe atenge kuchokera kwa mtumiki yemwe akunena kuti anthu amene adzapambane ndi awo amene akutsatira zomwe ineyo mtumiki ndi maswahaba anga akutani akutsatira eh sadanene kuti zimene mashehe akuti akuti kapena zimene anthu a- a mtundu wa- wakuti wakuti akutani akuchita ananena kuti zimene ineyo ndi maswahaba anga akuchita basi kumeneko ndiye kusiyanitsa pakati pa bodza ndi cha ndi chilungamo so nkhani iyi ya tauhidi e, musamayiyang'anire m'munsi ndipo mudzimva kuti inuyo mukuphunzira ndithu pa nthawi imene tikuphunzitsana izizi so shiriki tanena kuti ili muzigawo ziwiri zimenezi ndipo tanena alfarqu bainahuma takambapo zinthu zokhudza zingati zokhudza folo zimenezi kusiyana kwa shiriki yaikulu ndi shiriki yaing'ono choncho insha allah tikakumananso tidzayamba tsopano kufotokoza za shiriki yaikulu ijayo kuti ili ndi mitundu ingati tikadzayifotokoza mitundu yonse ya shiriki yaikulu ija kenako inshallah tidzabwera ku mitundu yaing'ono a mitundu ya shiriki yaing'onoing'ono ndikuyifotokozanso ndi cholinga choti tiyitalikire shiriki tikayitalikira shiriki ndekuti pa zinthu 10 zoononga chisilamu ife tatetezeka eti nde tizatsala 9 nde tizaziyang'anenso 9 izo cholinga choti tizizazipewanso tikazimaliza zonsezo 10 zonsezo a inu ndinu msilamu okwanira ndithu